Oh God, is mór an trua nach bhfuil am ag smideadh ar maidin inniu. Tá eagla orm a Bherni gur cuma cé mhéad makeup a chuirfinn ort anois nach n-oibreodh sé. Ní bheinn in ann an aghaidh sin a chur i bhfolach. Thanks, mothaím i bhfad níos fearr anois.
Dúnaigí bhur mbéal, an bheirt agaibh. B'fhéidir go gcaithfidh sibhse éirí ach ní chaithimse, so bígí in bhur dtost. Sorry, Evan.
Cad é an chúis le do chuid tuirse. Déan deifir, Robbie. Beidh mé mall don chúrsa. Ó, God, níl mé ag iarraidh a dhul isteach ag obair.
Fan sa mbaile mar sin. Ní fhéadfainn, ní fhéadfainn Peadar a ligean síos, tá sé chomh cineálta sin. Ó, rud ar bith le dul i gcion ar do athair an lá. Suck.
Ar sabhal na scumcha déan dó dearmad anseo inniu thar a bith. Ní hionadh féin, is gall tí. Más tú insa ag saor ag daoine go dtugann tú an chomhairle mhícheart dóibh íle. Ar a thadán sé faid ar a thaid bhí. Seo tá mise ag cuartú mo stíl féin. Ní súraíle atá sé, más fearr a bhí sé.

Breathnaigh, bhfuil tú ag magadh fúm nó ag iarraidh fíoramadán a dhéanamh dhíom. Is diabhlaí an mac thú, a Shéamuis. Níor tháinig aon athrú ort ón gcéad lá a chas tú liom. Ach seo.
Caithfidh muid cuid acu seo a chur sa ngairdín beag seo againn féin, a Sarah. Ach cad iad féin go díreach, a Chóilín? Leigheas luibheanna.
Féach air sin anois? Coltsfoot. Tá sé sin thar cionn ar fad le strus. Le strus?
Bhuel, is diabhlaí an mac thú, a Chóilín, an chaoi a bhfuil tú in ann smaoineamh ar rudaí mar sin. Mar sin féin, b'fhéidir go mbeadh muid níos fearr as cúpla bean ar chuid againn féin. Tá súil agam go bhfuil leigheas ar scoilteacha sa leabhar sin.

Gabh mo leithscéal a Chóilín, caithfidh mé labhairt le Sarah bomaite. Sarah? Sea?
Cá háit a bhfuil bocsa mór na nGuaillí? Os cionn an nguailleach i Pharas ait bheith áit chun mé iad sin. Tabhair ar ais anseo go díreach, nó ní bheidh job ar bith agatsa feasta.

Mar dóigh gan aoibh os cionn anois. Ó, bhí a fhios aici go raibh mé ag teacht isteach inniu. Bhuel, dúirt an dochtúir liom go raibh oíche olc chodlata aici aréir, mar sin tá sí lag go leor go fóill. Nach bhfuil sí ag tarraingt amach as? Dúradh liom go raibh sí i bhfad níos fearr. Ó, tá sí, ná bíodh eagla ar bith ort. Tá toil láidir inti sách slán anseo ach tógfaidh sé tamall. Agus ó thug sí suas a cuid dualgaisí ar fad tá sí in ann díriú ar bhiseach.
Uaireanta ceapaim gur mar gheall ar an méid obair a bhí a dhéanamh aici agus an brú a bhí uirthi gur éirigh sí tinn sa chéad áit. Níor chabhraigh sin léi.
Ní raibh am aici do dhuine ar bith a bhí thart uirthi, í fhéin san áireamh. Déarfainn go dtógfaidh sí go réidh anois é. Tá súil agam. Slán.
Slán.
Cén fáth nár thug sibh ar ais na gloiní ar maidin? Nach in é a dúirt mé le Liam inné go bhféadfadh sibh iad a bheith agaibh ach iad a bheith ar ais sa bpub ar maidin inniu. Am seo chaith an chuma atá ort i do luí ansin ar do leaid ar an tráth seo de mhaidin. Look, nach cuma leat sa diabhal céard atá á dhéanamh agamsa. Is ar aon nós nach é do gharmhac luachmhar a thóg na gloiní sa chéad áit. Dún do bhéal, a chailín. Breathnaigh, eisean a bhí freagrach as na gloiní a thabhairt ar ais. Is ní mise.

Ach nach é sin is poitín, like methylated spirits nó rud. Níl sé seach amach amsa. Mar sin dúin sé teach contraband, you know, vodka, whiskey, you name it. Vodka sounds good.
Chil mar go pistí an féile. So am hen an lá. Yeah, sure.
Hey guys, cé scéal?

Ná bíodh faitíos ar bith ort. Beidh tú togha. Caithfidh mise a bheith ag imeacht. Things to do and people to see.
You're well in there. Ah, ná bí amaideach.
Yeah, well, gan tuinnt leis an rud san uan aici. Bhí fuaim i aics uirthi. Dúirt sí go raibh sí cosúil le mutton dressed up as lamb. Éad an limerick competition.
An tseachtain seo ar An Samhradh Linn, beidh muid i gContae an Chláir, áit ina mbeidh an ceoltóir cáiliúil Chris Droney ag casadh ceoil.